Sa Càmera Penale de Nùgoro puru, presèdia dae Salvatore Murru, at aderiu a sa faina, promòvia dae s'Unione de sas Càmeras Penales Italianas, chi at a cumintzare a collire firmas pro presentare su disignu de leze de initziativa populare pro iscropare sas carrieras de zuze e pùblicu ministeru. S'obietivu est de arribbare a àere a un'ala sa carriera de magistradura inquirente e a s'àtera de giudicante in sos concursos pro intrare de ruolu, ma fintzas de fàchere duos distintos òrganos de controllu, sos Cussizos superiores de sa magistradura. S'Unione de sas Càmeras Penales Italianas cheret arribbare a una riforma chi garantat sa tertziedade de su zuze rispetu a sos pùblicos ministeros e a sos tzitadinos sutapostos a zudìtziu, Custa initziativa l'ana presentada custu manzanu in Nùgoro in s'ìnteri de una conferèntzia istampa fata in tribunale. Sos banchitos pro collire sas firmas an a èsser presentes duncas in Nùgoro puru. Unu tzentru de informatzione e azudu pro sas pessones malàdias de Alzheimer, apertu dae su sechi de maju, duas dies a sa chida, su martis e su jòbia a borta 'e die, chi at a ospitare dòichi pessones. L'at a apèrrere in Carrera Galilei in Nùgoro sa cooperativa Progetto Uomo in collaboratzione chin su Comune de Nùgoro, sa cooperativa Il Solco, s'assòtziu Alzheimer de Nùgoro, sa Confcooperativas e s'assòtziu Propago. Un'istrutura de custa casta fit netzessària. ca su prus de sas bortas sas famìllias de sas milli otichentos pessones malàdias in Provìncia de Nùgoro depent parare fronte a s'assistèntzia a sa sola. S'Isportellu l'ant presentau custu manzanu in s'ìnteri de una conferèntzia istampa, presentes Rosi Guiso, presidente de sa cooperativa Progetto Uomo e Valeria Romagna, assessora comunale a sos Servìtzios a sa Pessona. Sos residentes de sos bichinaos de Città Nuova, Funtana Buddia e Città Giardino sàpadu ant partetzipau a sa festa in onore de Santu Dumìniche Savio, su santu amparadore de sa parròchia. Su santu, picau in àndias dae sos fideles, est essiu in professone aperta dae su pàrracu don Gianluca Spione e dae su piore Mario Palmas, chi at organizau sos festegiamentos civiles e religiosos professone ch'est colada peri su pichinau. Sa missa, cantada dae su coro Amici del Folklore, l'at nada Mussennori Innassiu Sanna, archipiscamu de Aristanis, chi cust'annu fachet chimbant'annos de sacerdòtziu. Acabada sa missa, su pichinau s'est ispassiau chin su cuncertu de Luciano Pigliaru e sa mùsica de su grupu Boches e Ballos de Tonino Pira. Santu Dumìniche Savio, mortu a bìndichi annos de male fìnicu, est su sìmbulu de milliones de zòvanos, chi ana trabicau sos oratorios imbentaos dae Santu Juvanne Bosco pro dare unu benidore a sos pitzinnos de su tempus suo, mescamente cussos de sas famìlias prus pòveras, pro mèdiu de s'educatzione e de s'isport. Una missione, cussa de sos salesianos, chi sichit galu oje in totu su mundu e in Nùgoro puru, ube su Centru Isportivu Salesianu e sa parròchia sun unu puntu de riferimentu pro totu sa bidda. Oje in sos paisos membros de s'Unione Europea, abarraos in bintisete dae cando si ch'est essia sa Gran Bretagna, est sa festa de s'Europa. Sessant'annos fachet b'est istada sa firma de sos Trataos de Roma chi an istituiu sas Comunidades Europeas. Un'Europa naschia dae su bisu polìticu de pessones che a Altiero Spinelli, Crompiu a pustis de s'acabbu de sa Secunda gherra mondiale dae statistas che a s'italianu Alcide De Gasperi, su tedescu Konrad Adenauer, su frantzesu Robert Schuman, chi su nove de maju millenovichentosessanta in Parigi comente ministru de sos Esteros aiat espressau su cuntzetu de un'Europa comente unione econòmica e polìtica intre Istados diferentes in gradu de superare cuntierras istòricas che a cussa seculare intre Germània e Frantza. In Nùgoro sa festa de s'Europa l'at ammaniada e promovia su Centru Europe Direct de su Comune de Nùgoro diretu dae Salvatore Boeddu chin d-unu pore de fainas profetosas. Custu manzanu in su Teatru Eliseo b'est istau s'acabu de su progetu A scuola di Open Coesione chi biet sos istudentes impinnaos in progetos pro afortiare s'idea de Europa in sos tzitadinos e in sos zòvanos. A su cuncursu de s'Iscola de Coesione Aperta an partecipau dechesete istitutos superiores sardos, De Nùgoro bi fin s'iscientìficu e s'ITC Satta. In sos primos deche est issiu su Liceo Fermi de s'Alighera. Nobas in s'inchiesta de sa Procura de Nùgoro e de sos Carabineris de su Cumandu Provinciale. In sas indàgines pro iscopèrrere chie at mortu a Lu Xian Cha, sa fèmina tzinesa de trintasete annos morta in sa buteca sua su deche de aprile in Budoni chin ùndichi istocadas, sa procura at iscritu in su registru de sos indagaos duos zòvanos de Terranoba ripresos dae sas telecàmeras su sero de s'omicìdiu pròpriu a pacu tretu dae sa buteca de sa fèmina. Pro como sun indagaos tècnicos, isetande de ch'acabare sos ùrtimos esames supra sos repertos imbiaos a su RIS de Casteddu, Sos inquirentes sun pessande a una fura acabada male, sa fèmina at reagiu e sos bandios l'ana ferta a morte. An acatau sa cassa bortulada a costazu suo. Ma sas indàgines sun sichinde fintzas àteras àndalas pro non lassare dudas perunas. An a èssere bintimiza, sa metade in inglesu sas guidas de sa Domo de Gràssia Deledda, de su Museu Domo de Gràssia Deledda, imprentadas gràssias a su traballu cumpartiu de ISRE, Càmera de Cummèrciu, Distretu Culturale de su 'e Nùgoro e Confcommercio, una faina chi cheret pònnere paris cultura e impresa, pro su profetu de unu territòriu chi podet punnare a valorizare sa sienda culturale sua pro torrare a partire. Sa guida chin sos testos de Franca Rosa Contu e Paolo Piquereddu, bortaus in inglesu dae Angela Mezzanotte, l'ana presentada custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa. Fini presentes Giuseppe Pirisi, presidente de s'ISRE, Agostino Cicalò, presidente de su Distretto Culturale de su 'e Nugoro, Giovanni Pirisi, segretàriu generale de sa Càmera de Cummèrciu, e Gianluca Deriu diretore de sa Confcommercio. Sa guida at a èssere disponìbile, chentza pacare nudda, in sos museos gestios dae s'ISRE e in sos esercìtzios commerciales chi an aderiu e postu su dinare pro su progetu. A pustis de tres annos dae s'aviu de su cuncursu pùblicu pro tìtulos e esames pro duos postos de collaboradore amministrativu professionale categoria D a tempus prenu e indeterminau, riservau a pessones disàbiles chi depent traballare in s'ASL de Nùgoro, totu est galu firmu e sas pessones chi ant presentau sa dimanda no ant mai àpiu risposta. A lu nàrrere est Salvatore Sulas, cussizeri comunale de Nùgoro de Articolo unu MDP. A su bandu iscrivet Sulas at partetzipau unu pore de zòvanos chin s'ispera de acatare unu traballu a pustis de annos de istùdiu e de ispesas, chi como però non ischin ite pensare de su cumportamentu de sa Regione chi non dat risposta supra su cuncursu a dispetu de sas protestas. Sulas faveddat de mancàntzia de rispetu pro custas pessones. Cumportande si goi sa Regione non rispetat mancu su ruolu suo, at concruiu Sulas chi est cussu de essere a servìtziu de sa zente. Li ana dedicada a Luca Dettori, s'atleta nugoresu mortu s'annu passau sa 'e dechenobe editzione de sa Corri Nuoro, sa gara podìstica chi s'at a fàcher sàpadu in Nùgoro a sas ses de sero, moghende dae Pratza Italia, promovia e ideada dae sa Sotziedade Amatori Nuoro. Sos atletas an a fàchere unu percursu de undichi miza e duchentos metros in sos gurutos de su centru istòricu de Nùgoro. Cust'annu puru, paris a sa Corri Nuoro, s'at a fàchere sa Corritalia, arribada a sa 'e bintises editziones e promòvia dae s'AICS. Su programma de sa Corri Nuoro l'an presentau custu manzanu Sandro Floris, delegau provinciale de su CONI, Gianni Diana, presidente provinciale de sa Fidal, Massimo Zara, presidente de sa Amatori Nuoro e Pietro Corrias, presidente de s'AICS. Unu cuncertu pro collire dinari in favore de s'Agimis, pro fàcher progetos in Burkina Faso, unu de sos paesos prus pòveros de s'Àfrica, pro azudare sos ùrtimos de sa terra chi no ant mancu su mìnimu pro si campare. L'at ammaniau su mastru de percussiones africanas Andrea Cabras, sàpadu, in sa prata de sa crèsia de Santu Jubanne, in sa parròchia de Don Salvatore Orunesu, e an a partetzipare su grupu Tam Tam, Sos Tamburos de Capo Cominu e su Gangbé Duet de Andrea Cabras e Luca Deriu, unu progetu promòviu paris a sos sòtzios de s'Agimis e a su referente issoro Don Giovanni Melis. Unu sero de mùsica pro ammentare sa cultura de s'Àfrica otzidentale, a su cale Ana partetzipau medas pessones chi cheriana dare una manu de azudu a s'Agimis, assòtziu naschiu in su duamizenoe chi dae medas annos traballat in Burkina Faso. In su duamizeùndichi pro more de un'acordu chin s'amministratzione comunale de Loumbila, s'assòtziu at cumintzau un'interventu in d'unu tretu agrìculu belle desèrticu pro fravicare domos, iscolas, ambulatòrios, magasinos, putos pro s'abba, In su duamiza e dòichi s'Agimis at àpiu unu reconnoschimentu de su guvernu de su Burkina Faso chi l'at permìtiu de aviare progetos de assistèntzia e de formatzione pro sos detenutos. Intre sas àteras fainas de s'Agimis mentovamus su fràvicu de unu lebrosàriu pro dare assistèntzia mèdica e morale a sas pessones malàdias de su morbo de Hansen. Pro custos e àteros progetos at a serbire su dinare colliu in Siniscola. Su grupu de sa Guàrdia de Finàntzia de Terranoba e de su Cumandu Provinciale de Tàtari ch'at secuestrau tres milliones e otichentamìza prendas frassas ca aian metallos pesantes e periculosos pro sa salude e an evitau in custa manera de los pònnere in bèndida. Chin su mandau de sa Procura de sa Repùblica de Tèmpiu direta dae Domenico Fiordalisi sos finantzieris Ant fatu unas cantas percuisitziones in sas atividades commerciales de imprendidores bengalesos chi bendian oritzinas, ispillas, braciales, aneddos chin d'unu tantu de nichel, prumu e càdmiu in prus, meda de prus, rispetu a su chi previdit sa normativa de riferimentu. Custa operatzione est cumintzada a pustis de cussa fata in Santu Gabine de s'annu passau cando sos finantzieris ch'aian secuestrau belle duos milliones e trechentamiza prendas frassas chi No aiana sas istrutziones in italianu, non s'ischiat de ue beniana e no s'ischiat mancu chie las aiat importadas e de ite fin fatas. Unos cantos campiones los ana fatos analizare in su laboratori specialisticu Buzzi Lab de Prato chi at cunfirmadu sos valores tropu artos de custos metallos periculosos. Sos finantzieris ana denuntziadu sos tres responsabiles e postu contravintziones pro chentu miza euro. Sos carabineris de sa cumpania de Ottana e de s'istatzione de Gavoi, a secus de su mandadu de su gip de su tribunale de Nùgoro, an arrestadu unu zòvanu de Gavoi, Giovanni Zedda, de bintibator annos, e sutapostu a s'òbricu de dimora a su babbu Angelo e a su frade Simone de bintun'annos. Giovanni Zedda est acusadu de su reatu de possessu e portu de duas armas clandestinas e de unu fusile calibru doichi. In prus in concursu chin su frade, est acusadu de ch'aere furadu una machinedda cambia dinare in unu tzilleri de Sarule in Frevàriu. Babbu e fizos depene rispòndere de su reatu de ricetatzione de màchinas furadas in biddas diferentes de sa provìncia de Nùgoro. In Frevàriu, sos carabineris de Ottana los aiant denuntziados ca in s'ìnteri de unu servìtziu de controllu in sos terrenos issoro aiant acatadu duos fusiles chin sa matrìcula limada, partes eletrònicas de una machinedda pro cambiare dinare, petzos de màchinas e àtera cosa furada. De sa riforma de su Corpus Forestale de Vigilàntzia Ambientale, chi s'acatat in su desinu de leze de sa Giunta regionale, nd'an a faeddare in Commissione Autonomia e Riformas, presèdia dae Francesco Agus, Sa Commissione at intesu sos sindacaos de categoria chi sunt de acordu chin sa riforma, ma non comente est como. Si depet currèzere e mezorare pro li torrare importàntzia a su Corpus Forestale Regionale e pro li pòder dare unu benidore. Pro sos sindacaos su desinu de leze no inditat istrumentos cuncretos pro intervènnere. Abarrana chistiones apertas, che a sa cuntratatzione intre sas partes, s'annoamentu de su personale chin cuncursos, Dau chi su bonu de sos dipendentes an prus de chimbant'annos, sa diferèntzia de tratamentu tècnicu-giurìdicu intre su personale de su Corpus e su sistema Regione e intre sos operadores sardos e cussos de sas àteras Regiones a istatutu ispeciale. In s'ìnteri de sa riunione de oje sos sindacados an cunsignadu a sa Commissione unu documentu chin s'anàlisi a menuju de su testu de leze e sas propostas de integratzione o modìfica. In prus an sutalineau chi su modellu de assentu internu presentat mancàntzias de importu, mescamente pro su chi pertocat sas bases in su territòriu, su profilu de sos cumandantes, sa mancàntzia de su printzìpiu de territorialidade pro su personale. Custu printzìpiu, pro sos sindacados, est a fundamentu de su corpus, ca in cada situatzione, mescamente de emergèntzia, sas unidades depent connòschere bene su territòriu, fintzas pro more de unu ligàmine istrintu chin sas comunidades locales. Su Cussìgiu regionale est torra in su Puzu, su Tribunale de Casteddu custu manzanu at notificadu a sa Presidèntzia de su Cussìgiu su provedimentu de suspensione de sos tres cussigeris regionales cundennaus pro peculau agravau in s'àmbitu de su primu protzessu supra s'impreu de sos fundos destinaus a sos grupos de su Cussìgiu in sas duas legisladuras passadas. Mario Floris de s'UDS chi est istau presidente de sa Regione, s'assessore a s'Agricoltura, Oscar Cherchi e su cussizeri Alberto Randazzo ambos de Forza Italia, los an suspesos dae su vinti de martu massimu pro deche oto meses cunforma a sa leze Severino. Su provedimentu de su Tribunale de Casteddu como l'an a deper ratificare sos organos internos de su Cussizu Regionale, a manera particulare sa Giunta de sas Eletziones, presedias dae Eugenio Lai, chi at a dèpere suspèndere sos cussizeris e inditare chie depet intrare a su postu issoro intre sos chi non sunt istados eletos in sas circoscritziones de Casteddu e Aristanis. A su postu de Mario Floris at a intrare Gennaro Fuoco, a su postu de Alberto Randazzo Mariano Contu, issu puru indagadu, a su postu de Oscar Cherchi su sìndicu de Paule Domenico Gallus chi est su e tres de sos chi non sunt istados eletos. Gallus difatis pro su segundu de sos chi non an eletu, chi est su sìndicu de Santu Nicola de Arcidano, Emanuele Cera, at pesadu sa chistione de inelegibilidade chin d-una difida a sa Giunta pro sas eletziones de su Cussizu regionale. Gioielli in Dantza est s'ispetàculu chi s'at a fàghere dumìnica a sas oto e mesa de sero in su Teatru Santu Zoseppe de Nùgoro, chi at a ligare paris sa passione pro sa dantza clàssica e sas prendas fatas dae un'artesanu òrafu pro collire dinari in favore de sas pessones corfias dae maladias raras. A lu promòvere s'Assòtziu Contra Dantza de Nùgoro, s'Assòtziu Acca pro sas Maladias Raras. e su laboratòriu òrafu Goddi chi faghet barant'annos de atividade chin su patrocìniu de su Comune de Nùgoro. Su programma de sa manifestatzione, arribada a sa segunda editzione, l'ant presentadu custu manzanu in Nùgoro in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa fata in Munitzìpiu. A s'addòbiu ant partecipadu Sebastian Cocco, assessore comunale a sa cultura, Annalisa Mingioni, ballerina clàssica chi at istudiadu in s'Acadèmia natzionale de dantza e chi est presidente de s'assòtziu Contraddantza, Maria Meloni, presidente de s'assòtziu ACA chi traballat in s'assistèntzia e in sa formatzione pro sas maladias raras. S'assessore Cocco at faeddadu de s'importàntzia de custa faina chi est a pacas dies dae sa Die internatzionale de sa dantza proclamada dae s'Unesco, chi ponet paris ballerinos professionistas e un'artesanu de su territòriu e sas pessones malàdias chi an a andare a bìdere s'ispetàculu. Sa presidente Meloni at faeddadu de s'atividade de s'ACA, Sos artistas, afiancados dae sos allievos minores de Spazio Danza de Nùgoro an a fàghere balletos clàssicos, interpretende sas mùsicas de su pianista nugoresu Jacopo Tore. Custu manzanu, Salvatore Dessolis, unu commerciante de Mamujada de chimbantaduos annos s'est incadenadu a su cantzellu de sa sede de sa Diretzione Generale de s'Azienda Sotziu-Sanitària de Nùgoro in sinzu de protesta. Dessolis pedit chi sa clìnica tedesca chi l'at in cura dae trintatres annos pro un'incidente istradale lu potat sichire a curare. Sa Commissione cumpetente de sa ASL difatis l'at negadu s'autorizatzione a si sichire a curare in Germània e l'at inditau una clinica de Torinu chi est a su matessi livellu de ispecializatzione. Dessolis sutalìneat chi sos dutores tedescos, oramai, connoschent su cuadru clinicu suo, l'ant operau zai medas bortas. In Torinu, imbetzes, diat dèpere torrare a cumintzare totu dae printzìpiu. In prus denùntziat chi s'ATS at botzau sa richiesta sua galu prima de la esaminare. Su diretore de sa ASL de Nùgoro, Andrea Marras, at adobiadu a Dessolis e l'at ispricadu pro ite s'azienda at picadu custa detzisione. Amus picadu atu de unu parre de sa Commissione regionale fata dae dutores ispecialistas chi at sejadu in su centro de Torino s'istrutura in gradu de dare una risposta adeguada a su patziente. Segundu sa Commissione difatis est unu centru de riferimentu natzionale chi curat fintzas pessones chi benint dae sa Germania puru. Sa 'e bìndighi legisladuras de su Cussizu Regionale de sa Sardigna, cumintzada in frevàriu de su duamiza e batòrdighi, no l'amus a ammentare pro totu sos mudamentos chi bi sun istados in s'interi. A pustis de sas modìficas fatas pro sos recursos a su TAR e a sos Cussizos de Istadu pro isòrbere sas cuntierras naschias dae sa leze eletorale nova, Sunt arribbadas cussas pro more de s'aplicatzione de sa Leze Severino a gàrrigu de cussizeris regionales interessados dae procedimentos penales o dae cundennas. Sa Giunta de sas eletziones de su Cussizu regionale s'at a dèpere riunire mèrcuris chi benit pròpiu pro discùtere de su decretu de suspensione de sos cussizeris regionales Mario Floris, Oscar Cherchi, Alberto Randazzo, in aplicatzione de sa Leze Severino e sa sùrruga issoro. Sunu custos cussizeris regionales cundennados, in s'àmbitu de s'inchiesta de sa Procura de Casteddu supra s'impreu illegìtimu de sos fundos de sos grupos de su Cussizu regionale, chi at interessadu belle chentu cussizeris de sas legisladuras passadas, ma chi est tocande peri custa como. Sa suspensione de sos cussizeris at a durare decheoto meses, moghende dae su binti de martu, e duncas s'at a arribare a s'acabbu de sa legisladura, ma su Cussizu no at galu picau in manos sa leze eletorale in vigèntzia chi, fintzas a como at fatu petzi dannos, e si non la modifican in sa 'e sèichi legisladuras puru b'at a èssere un'assemblea semper afilupende ube sos issèperos de sos eletores los at a mudare sa zustìtzia amministrativa. La Sardegna nella grande guerra, la voce dei dimenticati. Est su progetu presentadu custu manzanu dae sos dischentes de sa Quinta B de s'Istitutu Agràriu Brau de Nùgoro. Sa punna de sa classe, coordinada dae sa professoressa Rita Porcu, fit de intrare in sas pìnnicas de unu de sos fatos prus importantes de s'ùrtimu sèculu, sa gherra manna de su bìndichi decheoto, picande in cussideru sa Sardigna e chircande de connòschere sa vida militare de sos sordados sardos mortos in sos campos de presonia fora de sas làcanas italianas de sos cales non s'at ischiu prus nudda. Moghende dae s'òpera de Giuliano Chirra Mortos in terra anzena, sos pitzinnos e sas pitzinnas de sa Quinta B ant chircadu de torrare dignidade istòrica a sos rèduces, mortos e ispèrdios de sas biddas nostras chi ant picadu parte a sa gherra manna, Su progetu lis est serbiu a cumprèndere chi sunt intrados in intro de un'istòria diferente dae cussa chi ant semper istudiadu, un'istòria familiare, cussa de una gherra de famìllia fata dae jajos e bisajos nostros. E pro cussu ant traballadu chin aficu pro dare una cara a pessones chi ant dadu sa vida pro sa pàtria in conditziones orrorosas. Su meledu chi ant bocadu a pizu est chi sos pòpulos no ant mai a istare bene chin sa gherra, ma bi cheret sa pache, Pro fàcher connòschere a totus su traballu chi ant fatu, ant peri ammaniadu unu situ internet Storicamente, ube si podet acatare totu su materiale e peri sa boche de custos irmenticados chi como ana una cara. Emissàrius est s'operatzione mandada dae innantis dae sos finantzieris de su Gico de su Cumandu Provinciale de Casteddu, coordinaos dae sa Diretzione Distretuale Antimàfia de Casteddu, chi ch'an ispèrdiu una grefa chi fachiat tràficu internatzionale de droga, importande hashish dae su Marocco e dae s'Ispagna pro lu bèndere in Sardigna. Sos finantzieris, in s'ìnteri de sas indàgines duradas una paja 'e annos, An eseguiu ses ordinàntzias de custòdia cautelare, tres in càrtzere e sas àteras a sos domiciliares, in Capu Terra, Nùgoro, Sòrgono e Seulo. Su capu de sa grefa est unu tzitadinu marrochinu de barantunu annos, azudau dae un'àteru marrochinu de bintinove annos residente in su 'e Nùgoro, chin sa complitzidade de àteros marrochinos e de unu italianu. In s'interi de s'operatzione ch'an secuestradu baranta chimbe chilos de hashish batios in Sardigna chin curreos, issos puru arrestaos. S'inchiesta est cumintzada in su duamizaebatòrdichi chin su fermo de tres curreos in s'aeroporto de Elmas. Chin cussos arrestos sos militares ant pòtiu iscopèrrere sas rotas chi fachiant sos curreos impreande màchinas e mezos pesantes pro arribbare in Sardigna in tragheto. In Portu Turre ch'an secuestrau in totu baranta chilos de droga. Sa politzia tributària at sichiu peri su percursu de su dinare impreau pro su pacamentu de sa droga. Custu manzanu in Nùgoro an inaugurau su Tribunale Eclesiàsticu Interdiocesanu chi at cumpetèntzias in sas càusas de annullamentu de cojubios in sas diòcesi de Nùgoro e Lanusei e in àteras chistiones giuditziàrias. Nùgoro e Lanusei duncas sun a s'avanguàrdia in s'aplicatzione de sa riforma de su diritu canònicu varada dae Papa Francesco chin su documentu Mit, Mitis Iudex Dominus Iesus, chi rivolutzionat sas cumpetèntzias in matèria de nullidade de cojubios chi prima fin de cumpetèntzia de sa Sacra Rota de Roma o de su Tribunale eclesiàsticu regionale. A s'inauguratzione ant picau parte Mussennor Maurice Monnier, prodecanu de su Tribunale de sa Rota Romana, su piscamu de Nùgoro Mussennor Marcia, su piscamu de Lanusei Mussennor Mura, sas autoridades civiles e militares de sa provìncia, prides e operadores de su diritu. Don Alessandro Fadda at apertu sos traballos. Mussennor Marcia at mentovau sos datos de sos cojubios in sa diòcesi de Nùgoro in su duamizaesèichi, battoschentos trintatres cojubios, de custos trechentos e battor religiosos, chentusessantaduas richiestas de separatzione, tres de nullidade. Sa mèdia de separatziones in Sardigna est de su trintasete vìrgola bator pro chentu, prus arta de cussa italiana chi est a su trintabator vìrgola duos pro chentu. In aprile duamiza e dechesete in Sardigna sunu dóichi miza e nobichentos sos alloggios registrados in Airbnb e sunu in creschida rispettu a s'annu passadu, a su mese de agustu de s'annu passadu. A lu denuntziare sa Federalbergos chi pedit règulas uguales pro totus e faeddat de economia cubada e est custa Difatis s'àtera cara de su turismu in Sardigna. Su bonu de sos allògios pertocan apartamentos intregos in afitu disponìbiles pro prus de ses meses e medas sunt gestidos dae sitos chi ponent in bèndida prus de un'allògiu puru. No est prus possìbile a sichire goi pro sas istruturas regulares bi sunt controllos e verìficas mentres custos abbistos de s'apartamenteddu non firmana cuntratos sos servìtzios in prus sunt a pacamentu, ana dipendentes e non semper regulares chi fachena accoglièntzia e pulini. A lu nàrrere est su presidente regionale de Federalbergos Sardigna, Paolo Manca, chi sichit, Est arribbadu su mamentu chi sas autoridades abèrguan e pònzana contravintziones a chie no est in règula. Pro Manca est unu turismu custu chi faghet dannu peri a su traballu regulare e professionale de sos operadores de su setore. Su presidente de sa Regione Francesco Pigliaru eris at adobiadu sos rapresentantes de sos assòtzios de sos piscadores e armadores pro faeddare de sos problemas subidos pro neche de sas esercitatziones in sa costera sud de Sardigna. A s'adòbiu ant picadu parte s'assessore a s'agricultura Pierluigi Caria, su presidente de sa Quinta Commissione Atividades Produtivas de su Cussìgiu Regionale Luigi Lotto. Pigliaru at cunfirmau chi sa Regione at a sustennere su cumpartu de sa pisca, ammentende de aere apertu unu cunfrontu chin sa Marina Militare Italiana pro minimare su prus possibile sos dannos a sas atividades in mare. Custu cunfrontu at zai postu lacanas a sas areas proibias e sa Marina Militare s'est impinnada a acabare sas esercitatziones su batordichi de maju e non su binti comente previdiu. Pigliaru at sutalineau chi sas atividades in sa costera pertocan operatziones de bonifica de materiale bellicu in sos fundales, Duncas custas operatziones sunt de profetu pro sa securesa de sas pessones e de s'ambiente. Parkinsoniani alla Pineta di Ugolio est sa manifestatzione fata custu manzanu in sa Pineta, pròpriu de Ugolio, cuntepizada dae Forestas, manifestatzione promòvia in ocasione de sa Die mondiale de sos malàdeos de Parkinson dae s'assòtziu de sos parkinsonianos nugoresos, dae sa ASL, sa Coldiretti Provinciale, chin su patrocìniu de su Comune de Nùgoro, pro ammentare sos problemas fitianos de sas pessones malàdias, ma fintzas pro permìtere a sas famìlias e a sos parkinsonianos nugoresos de si colare una paja de oras in allegria. In intro de sa pineta bi fin unos cantos banchitos de Campagna Amica e de Coldiretti Donne Impresa, Pro sos prus minores bi fin jocos e percursos didàticos. Sa Coldiretti at ammaniau percursos pro sa lana, mini zoo e mànicos a chilòmetru zero. Coldiretti est in su territòriu, est a curtzu fintzas a chie at problemas, at nau Simone Cualbu, presidente de sa Federatzione Nùgoro Ozastra. Nois amus dau su contributu nostru a s'assòtziu azudande lu a abarrare a curtzu a sos familiares de sos malàdios. Pro su Parkinson puru est netzessàriu a manicare bene, est de ajudu a èssere a cuntatu chin sa terra e chin sos animales, a lu nàrrere est su diretore Alessandro Serra chi sichit nande chi pro cussu s'assòtziu at dau su contributu pro una càusa chi tocat a totus.